ara agba nkwụ ya dọrọ ọ bụrụ obere ibe lekwe na-agba nga ịfụrụ nkwụ nwoke ọcha ara eji egwu egwu ọ bụrụ ya na ọkwa ị fụrụ akụkọ ndị a

kezi ndị dị ya mfụ na akpụ ewu mkpokwu ebuzi n'ime akpa ka ọ na-arụ ebe gị gba wepụta wee chịrị slippers vezie slippers na akpa arụ ọdịchazikwu kwadee ndị dibịa nwe bụ mmadụ ole ka ibu n'ilo ofu onye mana ama nka m mesị kọwa ya ofu nwoke na nwa mkpirisi nwoke mana ofu onye mama ka o dị ife ahụ nwa nwoke bụ ugbo o si uk nata nne ya wee sị abịa kene anyị nwa oyi nwoke gbogbo nwa ezigbo oyi nwoke gbogbo eyi mama mama nne enyo mama nne enyo zukọ gị enyo uche ọjọọ na-enyochi enyo onye nna ya ike si n'otu akwa bịa chee ka m jụgodi ya ajụjụ kedu echiche ị na-eche gbasara ndụ ya ọ bụ nzuzu ka ya na-ezuzu ọkwa ofu mkpụrụ akwụ ofu mkpụrụ akwụ na ada efu n'ọkụ ọkwa ebe bụ kedu echiche ị na-eche na ọ bụrụ na anyị nọsịa ụwa mụ na nna ya rapụ onye ya-elekọta nwa ezinụlọ anyị onye ife anyị na-eme ya eli onye ka ihe eji elekọta ezinụlọ anyị ka m jụkene ya nna i nwe ana n'ebe ọz- n'e- n'ebe pụ apụ ma ọ bụ na ọ nwụrụ ị maara kịta ị maara ukwu akwụ one ukwu nkwụ one anyị nwere n'obodo a ọ nwụọ na ọ ya agwa tupu ọ nwụọ ya agwa m mana ọkwa na ọgwa ha nwụọ ọ ya agwanahị m nje ni m na nna m adị ka njegodo n'inyi ya ọ ga-agwa m mana mama ihe anyị ihe anyị naghị ekwu ya ebe anyị naghị azọdo ọkpa alụdo aka mama pụtakwa makwa na ọ bụrụ okwu ịnụ nwaanyị maka ọ bụkwara okwu ịnụ nwaanyị ọ ya kwa aba ọ bụrụ okwu ịnụ nwaanyị ọ bụrụ gịnị gị na-emezi ọgbọ ya anụbabe nwaanyị mba mama pụta ebe ahụ ọ yaha aba ndị ọgbọ m na-anụ nwaanyị amaghị ife hmm? ndị ọgbọ m na-anụkwanụ di ha amaghị ife ka ọ wụ na ha mara ife oke mọmị ka m jụkene ahọ one ka papa dị mgbe ọ nọ ọkọta tiketi ya ezu ndụ ahọ one dị ugbu a mkpara alụ ịnụ nwaanyị mana m etozugo ihe eji nwoke eme mana mama ọ bụrụ na m fụ obere ohere fiam m jee gụọ akwụkwọ ka m top up akwụkwọ m gụọ akwụkwọ sekọndịrị ka yunivesiti nke nkọ weta ụbụlọ ya fa naabọ fa naabọ ka m gụ fa naabọ gụkọrọ maka achọ m ịnụ nwe nnekwute ego nkịtị emeghị ọhịa adịla ya na mma ememe o mana chịrị ọnwụgwokwe kwa maazị Udo ọ nwụgo ị chọ ịgụ akwụkwọ maka akwụkwọ amaka mụnwa ya kwudopụli wee lụọ na ego kpọm efu ya bụ onye ivu n'ụzọ hmm. Hmm? ọ sị ya ya bịaghachite bịa duli hmm? and na ọ bụgodu na akwụkwọ ka ị chọọ ịgụ mụ ya-akwụdo gị ma ego ahụ e spend everything ọ bụ na afịa ka ị chọọ ịzụ ị zụba afịa n'aka ya ma ikwekwa mma ịmakwa ihe a wee ezigbote ihe bagoro uru i me na ndụ mba ọ sọrọ m na ị ghọ m afịa ọ sọrọ m na ị bara uru na ndụ m mana ịma na ịma nke a wee nke a kpọọ pụrụ iche mọmị oo anyị ise gị imeka daalụ sọọ daalụ sọọ nye gị m ntị i lu ebe a i mee ka mmadụ maka ebe a ezuzukwana ezuzu ma i lu ebe a mba ezukwana ori ma ori anụ ma ori azụ ebekwa anyị pụọ ebe a nwunye esizie nni debe ị gụlụ anụ n'ite ofe tai ife na-emegbuo ya mana ịma adị m ezu ohi o adịghịkwa m ezu ohi chaa chaa kama o nwee obere ihe unu aghọtaha unu na-afụcha ya dịka na m na-ezu ohi adị m ezu ohi ị ma na dịka ịma ka ofe i si ị ma na aka aka ka ị na-esi ọ na-abụ i sichaa ya i buru ibu alụ bụ ite sijuo ofe ebe niile na-agafe ite a na-ebu ibu ibu ibu zipịa zipịa zipịa m bịa m kpupe ya m gụrụ anụ mba adị m agụ anụ o na-ekwusisi ya ị ghọta ihe m na-ekwu m na-ekwusisi ya ka ibu na-ezenata ị- ịkwụsị ị ghọta ihe m na-ekwu ọ bụghị ohi ọ nya bụ ihe unu aghọtaha mana mama mbakwa mmadụ eme udo omume anwa chakụ chakụ ma bụ ezigbo mmadụ n'ụnọ ma ndị nsogbu adịrị ebe maọbụ na m amụgo ya amụ mụrụ mgbe ya abanyarị n'afọ m kwadobe ọbịa n'oye dị iwe je ije zuo ike mana kemgbe kemgbe anyị na-ejebe mgbe ọ bịara okay ka m jezie ka m je gbasa ozi ozi ọma ozi ọma arịrị dịkwa mma ndị onye ka ị na-eje gbasara ozi ewu ka mmadụ anụkwana ya ka mmadụ anụkwana ya n'ife m na-ekwu anwakwana mepe ọnụ ịgwa mmadụ na o nwe ebe ị na-eje ọ sọkwa ya bụrụ nna ya agwakwana ya ya ọ mụ na ya alụ ya mụ na nna m adị ka nsogbu adị o nwe onye m na-agwa ee mama ka m jezi na nke tailor m na-akwalụ m akwa ọ na-akwalụ m up and down and o measure mụ wee kwaba nyawa akwa mana ka m jezi ga malụ ka o si wee kwata debe ka ọ dịgodo kedu n'ụdị nke chineke nna kedu ife m mee ka m jụọ anyị ya a sị sị ajụna ya ajụ mana m ma-ajụ nke chukwu kedu ife m melụ kedu ife bụ na onye jụrụ na ọ ya-acha ọcha chaba ọ chaba anyalị ndị ọkwa aka m edi ebe kwakọ ndị eje n'etiti anwụ a ị ma na ndị a bụ ndị ọyị ebe sikụ na-eje n'etiti anwụ adịghị anọ nkịtị ka ejibe ị nọ n'ime moto eme ị mara ana m afọ ije ana m ejezi obodo ebepere ebepe ana m eje university ka m je gụọ akwụkwọ taa saa sachie ọnụ rapụ okomoko a

nọrọ ebe a okay okay ngwanụ kee ka anyị ga-esi kọwakwanụ moto moto onu ọ nọ n'ime rapụ ibe ọ na-amacha rapụ ibe nkịtị na-amacha ibe ahụ moto ọgị ya ibe ahụ moto ọgị ya ka ọ nọ na ya osighi na ya na-eje yun ibe gịnị nwa ebe ị ma na anyị maka ike isi afụbanụ ọwụ na mana gosi na ọ je na moto ka m ama gị dada anyị mechie gị ọnụ mechie gị ọnụ

ogiri ka ife debe nwa ka ife ichi na akwa ọ nwunye m ka ị bụ ya bụ akara akwa n'anya baba baba ebe ọ bụ na ị kwechirigo na ị ya-ejide ịhụnanya aṅụrị m n'obodo m ma-ejide gị m ma-ejide gị na m ma-ejide aṅụrị gị n'ụdị agha ọmụ ọbụla esi m aga jide aṅụrị gị esi m aga jide aṅụrị gị baba agwa agwago m gị gị gị zije m boy ka m je boy ka ibe m si eje boy ka ka m je bute ego nata n'obodo okay ngwa na- na sentị ọdụ mmụọ o o vuru gị ike bata n'obodo na-eri ego ka a na-anwụnụ anya bịa nna rapụnụ nna anyị ka ọ pụọ ọnụ ee ọ bata unu na-edozibe Na-enene. ọgwụ ị fụ na ọ na-apụ apụ na-anụrụ onu nwa gị onye ọ na-ekwu ihe abụ ụmụazị a jiri ohi ruo zuo nna fuo kwuo iri zuchaa pụta na-ezuzugharịgasị nwere ife eji ego ife a ego a ọrụ risasị ka a na-erisasị ya mana fa ada afụ ụmụaka jere gbaa bọị gbaba bọị gbaba gbabacha esetụrụọ fa esetụrụchaa fa na fa were ekpere tụkwasịa fa ife niile na-agara fa ọfụma fa ada afụdị ndị a oh. eh? va rapụ ibe ahụ ba niile ejechago bọị buru ike ndị enyi nwoke ahụ ndị enyi nwoke kabawo buru ike nata n'obodo na-eri ego ka a na-anwụnụ anya agwago m gị chọkwara m ọga chọta m ọga m eje bọị na nke ya ee ee nna ịma ife menụ nne ego bịa ka i lie nri o i lichasịa nri nna ị bata ụnọ e dozibe nke a bụrụ nsogbu ee nna anyị jebe ebe ị na-eje agwago m gị nchọkwa nna ya achọkwọ m ya achọghịkwa m ya kịta ibuli gị ebukwasị m kedu ife m mee ọ rọ nwa nwoke ka ọ bụ mana i lotara mgbe anyị na-akwadobe ife a na m sịrị gị nọọ n'iru ka a na-ekwe m emeta ọfụma ị sị mba m si n'azụ mebe na m si n'azụ mee ya na anyị ga-amụ onye dị mkpa na akwụ anwụrụ wee siri n'azụ mee ya oke azụ ahụ edocha m anya ị fụgo ihe mba na-elekere m awụri mba ogologo imi ọkwa ị fụgo ife ị na-ekwu n'iru nwata ife anyị na-ekwu adịrọkwa mma ọkwa nwa nwoke ka ọ bụ ọ dị ife i nye m ka m nye yi ọ dị ife i nye m ka m nye yi achọkwa m ụdị okwu a ibe chọrọ ụnụ na-akọ ọ sọ i shi n'iru ọ sọ i shi n'azụ achọrọ m ịma ife m na-ekwu chọta m ọga m jee na nke e je gbaa bọị mechie ọnụ ọsọ na-akọ eli chuchuchuchuchu ị na-afụ na nna na m na-achọ ka m dozie gị na-anọ n'ebe a na-akọ eli ọkwa bọị ka ị na-achọ ịgba

abachi ezigbo ego dị na ya ego dị na biznes a na-agwa gị ezigbo ego dị na ya rapụ akụ ya na-akọ ozi ma akọtarazikwana ya ọzọ cha cha cha cha chekie e, ebe mmadụ ịnọ nwere otu ụbọchị ofu akpati ozu bụ 15,000 15,000 15,000 na ofu maka ofu o chekizie ebe mmadụ iri were otu ụbọchị ọ bụrụ ego one akọ ego one ga na-enweta in a day 150,000 otu ụbọchị m esigo na ya wee nwee nnukwu ego ada obiọma ọ wụrụ biznes aka m enwego nnukwu ego ọ ya ka m ji wee like ya gị ee mana chelu ee keekwanụ ka m ga-esi wee nweta ego wee bido ya keekwanụ ka m ga-esi wee bido ya

ee papa m kwụrụ onye chọrọ ibi ebe ahụ mm, ọkpụkpọna onye ọ bụ mana ọ sịrị na Kate anaghị eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ mama

bịa na nne dị n'ụlọ o ọ sị na Kate adịghị eme ọfụma n'ụlọ akwụkwọ mana ọ nwere n'ife o mere onye mere ọfụma ọ nọkata o mebe ọfụma ọkwa nwata akwụkwọ mesịrị bụrụ prọfesọ bata gị bịa zuo ike nwoke ọma na-arapụ nwa ka o lie nri bata n'ime ka i buru nri nke rie o

ọkwa ị ma na ezigbo ọyị nke ị bụ ndị be anyị jiri kwuo okwu sị na ọ na-abụ ọkọ kọba anụ ọfịa ọ chọwa ukwu osisi ma ọ kọba mmadụ o jekwube mmadụ ibe ya o nwere nnukwu ife dị m mkpa m sị ka m bịa yọọ gị na ị ga-emere m ya na ezigbo ọyị nke bụ ezigbo ọyị nke bụ ịmalụ ebe nwa o si akọ gị gwa m m akọọ gị eh, daalụ anụrụ m na nwa gị nwoke nwere ọmarịcha biznes ọ na-eme na-enye ya nke bụ nnukwu ego biznes na-ebutere ya ego gbara ọkpụrụkpụ ọ gị na-ekwu ma ọ kwuru na na na ụka n'ụlọ ya ejiji amara m maka ya kọchịkwara m mmanụ anụrụ m na ọ na-emezi biznes akpati ozu akpati ozu ka ọ na-eme biznes ya ọ na ọ gbagwojugo gị anya Eh? n'anya o nwere ihe a nara agbagwoju m anya ịhụrụ nwa m ahụ nwa m ahụ isi ka o tegole m tụwara anya na ọ ga-eme ihe dị omimi ihe dị omimi juru ya arụ egoji gbagwoju m anya ọwa biznes akpati ozu ka ọzọ ọkwa na ihe o mere ha mere ife mere nụ bụ na ife m chọrọ ka m yọọ gị sị biko ee ka ị yọọrọ m ya ee, ka ọ gbalị nabata nwa m ịbịa gbaara ya boyi eziokwu na nwunye na anya dị ebe anya nwunye dị bụ ihe ọ ya eme ka ebute ego na ka ebute ego mana ọ bụghị otu ha ka ọ dị bịa m ntị ebe a wụrụ ihe mmadụ ihe i ji enye onwe gị nsogbu kedu ihe i ji achọ ka o mee biznes akpati ozu o nwere ihe dị na ya ọ nnukwu biznes ọ na-enye ego ọ na-enye ego a na-anwụ ọ na-anwụ na anwụ kwa daa ebe ọ na-elekwa na-elepụkwa abalị tutu ụmụ bụ nne ya nwunye agwa ya nke onye mee kịta bụ mụ kwesịrị ịhaziri ụzọ onye mgbara ya oyi eme ka oyi ihe abalị uru bụ mụ ka ọ dị ọ bụghị onye nwe ije o nwegoro ihe dị na ya Eh? gekwanụ m ntị ka m gwa gị ọkwụ aka m ezigbo ọyị m gee m ntị a na-akpụrụ ịnyịnya jebe na mmiri mana ihe fọdụrụ onye kpụ ịnyịnya je na mmiri wụ ịkpụ ya je na mmiri ụzọ gị mọ mezie ya ka ọ ṅụọ nyanwụ mmiri ọ sị na ọ yara gị yara egbu onwe gị ọ kakwara gị mma na ọ kakwere ekwe na o nwere nke ọ ga-eme ya maka na nwa gị ahụ ị hụrụ amakwana m onye mara ebe o jelugoro n'ọnọdụ ka nwa m esi acha na nke a o nwere ike ojeje mee nke ka nke o nwere ihe kwalụ mmadụ kpatara- o nwere ihe na- kpatara ji ekwu ife a. o jee tinye aka na biznes ya na afọ ihe ọ ya na-ekwuzi okwu ebe ihe o ya eme ka nne ya nwụọ A- nke- ana m afụ dịrị sef na mba ọ banye ya bụ biznes na ma ya nọruzi ahọ iri kedu ife ị na-ekwu ife a ọ bụrụ na ịghọta ife nna chi gwa m ka nṅụ nkwụ jebe ebe m na-eje ọ bụrụ maka ịnọlu arọ ili ka a na-ekwu ebe ọ si nọọ ihe ọ chọrọ ime ee ịmara ihe i me bịakwutere m nsie gị njekwuru gị ebe gbaje gị ebe a ga-esi gị ee ọnwa anya anwa ọma ịmara onye m ee n'ọnwụ nọ maka ọnwụ irukwughị oge ịnwụ nwere nwere ụwa nwere isi nọgide ọ wụrụ ihe m na-ekwu ihe m na-ekwu wụ na ụwa nwere isi onye luo ịnwụ ya nwụrụ ịghọtago mana ihe m na-agwa gị na biznes ahụ ego dị ya anụgo m ihe i kwuru ka m meje ka nje naba na ka m nje gwa ya mana nebakwa ihe m gwara gị ọkwa ka anyị jiri bụrụ anyị ife ị na-aka Eneba. adịghịzi m anya ka m- ọ bụrụ balụ m ya anya mana atụzina egwu ọnwụ otu ọnụ ọ dịrọ mma atụzina egwu ọnwụ ọnwụ bịa nwụọ ndị na-ele akpati ozu ele onye niile ka anyị eje kwuo maka ya ọdụ mmụọ ọdụ mmụọ mba nke e tụrụ na shọpụ m ị na-alụ ịmakwana ịmakwana ọ saiz gị ka nka lụcha kịta ọ dị na ọka ịma na ọ saiz gị ka lụ wee tụọ uturu enwere nwanne m ị na-ayala

nna m anyị zama makwa nna ịhụghị n'anya anyị ize gị nna m nna m rapụba rapụba amaghị ụmụ levụl ị na-ekwu ndị nnekwu ịdịkwu nnekwu ndị nnekwu nsogbu adịrọ mpa ọkwa ihe ị na-ekwu nwa nwoke ịmụ aka ịmụ ọrụ n'aka nwa m ya ka esi alụ akpati ozu hmm. eh? Eh, nsogbu adụrọ nsogbu adụrọ ma ọkwa bọyị ka ọ na-eji gbalị ya eh. nsogbu adụrọ ha na-abụ ọgwụ aka ngwa ya ya ọnya ọ ya ekwe hmm? hmm. ọ ya ekwe eme m ma agwa ya nsogbu adụrọ biko ọ ya amasị m gbaa mbọ gwa ya ya ada egbu n'oge wee gwa ya nsogbu adịrọ mana ije anyị bịakwa n'uwe ije ọ ije dị kwesịrị ịbịa Mm, ọ ije dị kwesịrị mana ebe ọ bụ na ọ gị bịa nsogbu adịrọ ife m ma-agwa na mma akwa ma nke nwa m m ma-agwa ya ọ ya ekwe ee mana ọ ijelukwuo ịgwa dị ka anyị si wee kwu- gwakwuo onye ya wee kwetalụkwuo ka ọ dawụla na anyị kwanyere nwa ka ọ lụọ ihe eh, ọ chọrọ bụ ịlụ ka di gị kwekwuo mm? na nsogbu adịrọ nwa m nwoke na-alụ ncha n'aka n'akpati ozu ejekwuole ọ batakwuole ọṅụziali nke bụ anụ anyị na-alụcha ịgba n'akpati ozu nke ụgbọ mmiri ma nke plenu ma ebe niile nwere ụdị ọ nara alụ ọ na-alụ ncha ọ ya-akụzichara ya niile mm. biko nke di m abụrọ nsogbu ihe m ma-akọwalị ya nnọọ jọs ka gị nwa gwazie nwa gị nwoke

biznes m a anazị aga dịka m si chee biznes m a anazị aga dịka m si chee hai cherekwa o cherekwa kee biznes ị na-ekwu okwu ya ọ biznes akpati ozu ị ka bidoro ụbọchị a o nwere ọzọ ọ dị ọ dị mma ị ga-eji ya nwa ị ma na ị ka bidoro ebido ee ka bidoro ebido nwere nwayọ obere oge ọ ya agaba kedu mgbe ọ wụ kedu mgbe ọ wụ ee kedu mgbe ọ wụ nne i chezogo na ọ gị nwa kwele m na bizinesi i chezogo na ọ gị nwa kwele m na bizinesi m na-eme hai na nsogbu dịkwa kịta bụ na ndị mmadụ ekwekwa na anwụ ndị mmadụ ekwerọ anwụ mana ka anyị na-ekpe ekpere site n'ike nke Chukwu ndị mmadụ ga-ebido nwa oge ndị mmadụ ga na-eri ọnwụ biznes a na-aga akọzigodina ife ị na-akọ akọzina ife ị na-akọ akọzina ife ị na-akọ na ọ bịakwa kazikwa mma ọ dịka mgbe m na-alụ oche ma bedi ma lọka ọ dịzi ka ọ ya ka mma o emechaa ka mụ na papa je karịa ka m mara na o nwere uche ọ ga-ebinye m o nwee ihe ị chọ ka gị na mpapa m na-eje mpa nọ n'azụ ụlọ i jebe n'azụ ụlọ kịta kịta gị na ya na-akara ihu na akara ife ị chọ mpa nọ n'azụ ụlọ kezi ihe mpa na-eme n'azụ ụlọ mụ ka ị na-ajụ ihe mpa na-eme n'azụ ụlọ na-abịa na iwe na-ewe m na-asị m ebe nwere nwayọọ nụ nwere nwayọọ ọ kwa gị ka m na-enyere aka ma ma ma mara m ụdị ụwọrọ dịka nwoke ka agadi nwoke aka wee mara ife ụwọrọ dịka ike amara ife a na m alaikwa ka i si eme o jee ka mara ibu na akpa na-ekwu na iwe na-ewe m ọ na ụra ọ kwa mmadụ mụrụ gị nwa mụrụ tie mkpu nwa mụrụ bụ aka n'isi ọ kwa mmadụ mụrụ ife a kedu ihe malụ mma na ya wee fifi o ji wee wụlọ ehihie ọma achọ agbakọtara pa kwenụ m ekene nọ na ya na-esezi m o nwere ihe m chọfụrụ n'ekene gị ahụ o nwere ihe dị n'ime ekene gị ahụ ana m enyo ekene gị enyo ọ bụkwa m aka papa ọ dị ka ị na-ezu ike ị nara afụ ụzọ ana m ezu ike na-echekwa ụwa m ana m ezu ike na-echekwa ụwa m nwe ihe m chọrọ ịjụ gị ihe a na ọ na-enye m nsogbu since nwe ihe m chọrọ ịjụ gị kedu ihe ị chọrọ ịjụ m papa o nwere business ị ma mmadụ nwere ike imenwu ga na-ebupụta ego n'ịma na-ebe ego mbute oh, kedu na ụdị nsogbu ya biko onye ziziri gị bịa jụọ m ụdị ajụjụ onye ziri gị nwa gị nwoke nwa gị nwoke ị ma na business akpati ozu ọ na-eme ego adị apụta na ya izigbo ego adị aba ndị mmadụ ekwe ekwe anwụ ego adị apụta nwa m nwoke zi gị bịa jụọ m nwanne nwoke eche m ọkwa o nwe mgbe anyị na-ekwu okwu ọ na-akọwa na n'oge na ị ma ihe karịa mụwa nsogbu adị ekwukwuru m ekwu ihe ị ya-eme wụ welu amamihe ahụ ga kọwala ya hmm? eh, ume adịrọ m biko ume adịrọ papa ọkwanụ mụ na gị na-ekwu ee eh, ọ mụ na gị ọ mụ na gị na-ekwu enwekwarọ m ihe m nwee ike ịgwa gị uche nwee isi ka m bunye gị nwere nke mma m ebunye gị mana nke njem uche m na-agba kịta ma asị m kwube maka uche onye adị ya njọ bụ na ebe o megolo ma lụọ ma oche lụọ ma akwa na-alụkwu ụmụ akpati ozu ọ gara ọlụ ya ọ ya akakwa mma asị m kwuwe ka o jee lụwa na mortuary ya na ebe a na-edowe ozu mortuary papa ọkwọkwa ị na-ekwu maka ego mbute ị chọ ka ya na ndị mmụọ na-akarị ọkwa nwa gị nwoke o ego dị na mortuary ndị na-edokwa ozu ọnụ ma ndị na-awụ ozu arụ ha na-enwekwa ezigbo ego ọrọ ego mbute ka ị na-ekwu maka ya ha na-enwekwa ego ọ bụrọ ị na-ekwu sị na ego mbute ka ị chọ na ego riri nne ndị a na-enwe ezigbo ego nwanne nwoke ahụ na-ekwu na ị na-azọ na-azọ ọ dịrọ ka mmụọ na-azọ ọjọọ nwa mmụọ jee zuo ike ọkwa nwa gị makwa m nke bụ mortuary mana na enye aka gwazi anyị nke nke kacha ibi ya ọ bụrụ na amara ọ mara ihe o meziri ee o jee asị ma ọlụ a niile ọ na-alụ o bughali anya weli ya baa road zuwe ori na ndị ndị a na-ebu egbe ọ ya ego mbute akarịa ya arụ maka ego dị na ya onye obi ekwezu ya weli ya zuwe ori na-ajụ m olu oke ọ na-ekwu eze mmụọ anyị chọrọ enyemaka gị ama m ife unu ji bịa ebe a unu chọrọ ka m mere unu ọgwụ gbam eze mmụọ ndị mmadụ ajụ gị na-anwụ and ya bụ ihe na-adọchie m azụ na business m achọrọ m ka i nye m obere ọgwụ m ma-eji na-aga n'iru ị chọ ka m nye gị ọgwụ ị ga-eji egbu ndị mmadụ mba o achọrọ m ka i nye m obere ọgwụ m ma-eji wee business m ya eji wee na-arịgo nya ka ọ na-adị ka nke nwoke m a a na-akpọ Afams Afams kedu onye zite gị ebe a kedu onye zite gị ebe a ị ma onye a na-akpọ Obidigbo ọ dị ka m ahụ ya dịka ị na-ana ị ga-afụ ya n'ụzọ Gezie ntị. ọ bụ na ị fụ ya n'ụzọ atụpụnara ya ọnụ emena gịnị atụpụnara ya ọnụ atụpụnara ya ọnụ ama m na anara ajụ chi ajụjụ mana biko ka m jụọ maka gịnị maka gịnị